jigiya tv lajɛbaw ani radio la voix de l'excellence ale lamɛnbaaw foli y'an tanuli an b'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an minnu bɛ k'an suit eh, bamakɔ kɔnɔ bamakɔ kɔkan mali kɔkan ha ka ja mali kɔnɔ an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu bɔra k'an ta sa aw ma fili aw yɛrɛ ka jabarani mandi don n'o ye jigiya tv ye ani aw yɛrɛ ka fréquence mandi n'o ye la 99.1 k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka t'aw sigiyɔrɔ la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka t'aw ka denbayaw kɔnɔna na k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an m'a kɛ diɲɛ fan fan nin waati na an bɛ foli cun ka sumaya ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bamananw ko ten ko dugubila o ka fisa ni laadawuli ye cɛ wulila ka fɛn fɛ o ka fisa cɛ ka fɛn wulila fɛ ye laadalako la nin waati ninnu mana se n'o ye nɛgɛ kɛɲɛ tan ye ka taa bila nɛgɛ kɛɲɛ tan ani kelen na anw bɛ sigi an ka jɛmukan a mandi kɛnɛ kan jɛmukan min ni an k'a ma ko sigida baro sigida baro n'i ye a ta k'a lajɛ a bɛ kuma fɛn min an ka sigida kow de kan a bɛ kuma fɛn min an ka denbayaw kɔnɔna de kuma a bɛ kuma fɛn min an ka jamana fɛn fɛn bɛ an ka société kɔnɔna na sigida baro bɛ thème kelen ta diɲɛ don o don ka kuma o kan ka daminɛ ntɛnɛn ka taa bila fo juma na ni an sigilen a kɛnɛ kan nin waati na i n'a fɔ laadalako la dugubila ka fisa ni laadawuli n kelen tɛ kumaso kɔnɔna na ni n tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen bɛ yan kuma bara la ne kɔni bɛ yan nin waati na n tɔgɔ ye saka daɲogo kanubaw ko n ma ko chape nka fɛn min eh, bamananw ko tɔgɔ yɛlɛma yɛlɛma o de bɛ fɛn min ŋɔmi ɲɛ eh, takula ale bann'o ma ale fankelen kɔni kɛla eh, fɛn min charbon ye nin waati na an bɛ labɛnw sabati an cakɛɲɔgɔn tɔw an b'olu bisimila kumaso kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ labɛnw sabati fɛn min ka don an ka thème ale kɔnɔna na ni ala ka jɛn an b'a daminɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan nɔ an ba dɔ bɛ yan an bɛna kuma bara sɛm'a la a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ fɛn min k'a ka kuma ɲɛbilaw fɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka laseli tɔw ye n'ala ka jɛn ne ba i ni ɲankuma Hɛrɛ sira Chape? Basi tɛ yen alihamidulilayi, somɔgɔw? Basi foyi tɛ yen. Nse!
Nba! Ne bɛ an lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Oui! Minnu bɛ k'an lamɛn k'u sigilen to u sigiyɔrɔ la. Oui! N bɛ n ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma. Oui! K'an ka ɲɛmaa yɛrɛ fo n'o ye Seri Jara ye. Oui! Ani n kolɛgi minnu bɛ yan nɔ, n bɛ n ka foli lase u bɛɛ fɛnɛ ma. U bɛɛ tulo b'i la. Ɔɔ, an ka bi thème o ye balimaya ye. O don! donc an lamɛnbagaw a y'aw sigi k'an lajɛ a b'aw ka faamuyali ta sɔrɔ a kɔnɔ n'ala ka jɛn ne yɛrɛ tɔgɔ mariyamu kunate mhm. mariyamu b'i fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn i ka nin kuma ɲɛbila sanuma ninnu na eh, ka lamɛnbajakulu bɛɛ lajɛlen fo je pense que i ye kuma min fɔ bɛɛ y'a faamuya an bɛ an sɛnsɛn ka gɛrɛ eh, an falaka dɔ la ale fana bɛ nin waati in na eh, kumaso kɔnɔna nɔ an b'a fana bisimila a bɛ don kumaso kɔnɔ n balimakɛ i ni ɲankuma ah, chape a bɛ cogo di kɔri baasi t'i la alhamdulila tabarikala i bisimila kumaso an bɛ foli di an kanubaa bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ k'an lajɛ nin wagati in na bɛɛ lajɛlen folen don f'i sigiyɔrɔ la k'a yira u la k'a fɔ sogolen don jigiya tv la nin waati in na an bɛ badabada foli di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'a dabɔra ko kura balimaya baro don o don sinjiya baro don siga t'a la sigida baro don ni fɛn min bɔra an da oui a u k'a minɛ denmisɛnnin so ye tiɲɛ don bari maakɔrɔ ko ten ko denmisɛnnin so sen ka di mais k'a tɛ wula dɔn o don o don o kama an bɛ foli di an ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka daminɛ sanfɛ fo duguma oui oui o bɔlen kɔfɛ ne ye Mustafa Bagayogo o don bɛɛ lajɛlen bɛ n wele ko Awaden o don nka aw bɛ se ka n wele ko Taf o don o bɛ n'a ka tɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ Mustafa Bagayogo Awaden aa ne yɛrɛ n'a fɔ ko ne ye eh, Mariam den voilà an b'i fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn i ka kuma ɲɛbilaw la an ba wɛrɛ bɛ yen an b'a bisimila kumaso kɔnɔ ne ba ye bisimila Nse Chape i ni sɔgɔma. Sani n ka kuma daminɛ n bɛ foli di an lamɛnkulu jɛbaga bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ka se Mali kɔkan minnu sigilen don u ka arajoso mandiw kan k'an lamɛn nin wagati in na n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n ka foli b'an ka ɲɛmaa ye n'o ye Seri Jara ye n ka foli b'an ka technicien bɛɛ lajɛlen ye ani n collègue minnu fɛnɛ sigilen filɛ kumaso kɔnɔna na n ma ɲinɛ olu fɛnɛ kɔ a balimamuso Mayimuna Sangare mankan don an balimamuso mayimuna sangare mankan don eh, filamuso an bɛ foli lase i ma kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn ko fila jɛlen don ko nɔnɔ kɛnɛ n'i ye fimiya min y'a la i b'o ta ka bɔ a la o t'a dɔ ye an bɛ foli lase filamuso ma ka mali fila bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ yan an bɛɛ de ye kelen eh, an bɛɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana nin kɔnɔ an ka dumuniw bɛ- an ka dumunikɛ bɛ anw de fɛ jamana in kɔnɔ an bɛ foli lase eh, maliyɛnden bɛɛ ma n'an ye foli lase maliyɛndenw ma an tɛ ɲinɛ mali yɛrɛ ɲɛmaa maa min bɛ k'a mara bi an bɛ foli lase a ma kolonɛli asimi goyita l'empereur an bɛ foli lase a ma a n'a ka minisiri sogɛli kokala mayiga an bɛ foli lase o ma gouvernement cakɛla bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ ka directrice an bɛ foli lase a ma eh, nin waati na kadijatu jane eh, an bɛ foli lase a ma madame jara an b'a fo kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn an ka ɲɛmaa fana seri jara an bɛ foli lase a ma bi an ka thème bɛ mun kan bi hali n'a sɔrɔ ni mariam kɔni tun y'a ko daminɛ ka ban sa nka an ka thème bɛ min kan bi o ye balimaya de ye balimaya an kɛlen ka annoncer k'a fɔ an bɛna bi thème kɛ balimaya ye aa mɔgɔw mɔgɔ caman réagi la dɔw ko aa ko bi bi in na ko an ta c'est-à-dire ko depuis an ye jɛmukan in daminɛ k'an da ma se thème ma k'an da sera thème de ma sisan ne ko e thème parce que ko bi bi in na bi ko problème min yɛrɛ b'an ka société yɛrɛ kɔnɔ bi bi yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la

mustafa chape bi an bɛ thème mun kan bi ko balimaya tiɲɛ don bon mɔgɔ caman b'a mɛn balimaya balimaya balimaya mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn balimaya yɛrɛ ye fɛn min fɔlɔ mɔgɔw tɛ balimaya dɔn balimaya yɛrɛ e yɛrɛ bolo n m'a fɔ en général dɛ mais e yɛrɛ hakilina na balimaya yɛrɛ ye mun ye ok chape o diyara n ye kosɛbɛ oui. n y'o de f'i ye n ko kuma ka gɛlɛ mm -hmm. kuma ka gɛlɛ o ye gɛlɛya da ye kuma ka gɛlɛ ni marifakisɛ ye mm -hmm. bari n'ale bɔr'i da ka ban kosɛbɛ a tɛ se ka kunbɛn mm -hmm. o de la an ka kuma daminɛ la n y'o fɔ n k'an bɛ fɛn minnu fɔ n'an y'a fɔ k'a bila sifinya minan kɔnɔ mm -hmm. i b'a sɔrɔ denmisɛnnin so de sen ka di a tɛ wula dɔn siga t'a la an fana bɛ ɲininiw de kɛ mhm. a bɛ se ka kɛ an bɛ taa ɲinini kɛ maa minnu kɛrɛfɛ olu bɛ mun fɔ an ye n'an y'an poro kan mhm. ani dɔw ka faamuyali tɛ se ka bɛn kelen kan o kama an fana ka denmisɛnninya la an ye minnu sɔrɔ mhm. balimaya kan an bɛna an da don o la hakɛto bɛ kuma kan eh, Chape n'i ko ko balimaya balimaya yɛrɛ ye mun de ye fɔlɔ kuma bɛ nin yɔrɔ in de la
maa si tɛ balima choisi e Chape bɛ se k'i teri choisi mhm. i bɛ se k'i muso choisi mhm. mais i tɛ se k'i balima choisi mhm. balimaya bɛ komi a bɛ fɛn fila de kofɔ fɔlɔfɔlɔ n'i ye balima kofɔ i bɛ sinji sɔrɔ a kɛrɛfɛ n'i ye sinji kofɔ i bɛ balima sɔrɔ a kɛrɛfɛ i ni dɔ bɛ kɛ balima ye ka sɔrɔ aw tɛ sinji kelen ye i ni dɔ bɛ kɛ kurusi jala kelen den ye k'a sɔrɔ aw tɛ sinji jala kelen den ye i ni dɔ bɛ kɛ sinji la k'a sɔrɔ aw tɛ kurusi jala kelen na nka n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin fila fɛn fɛn na a bɛ fɔ aw de ma ko balimaw o balimaya bɛ sɔrɔ bakunda a bɛ sɔrɔ fakunda a bɛ se ka sɔrɔ tɔntɔn kunda tanti kunda kɔrɔmuso den kunda o n'a ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ an ka sigida b'a fɔ cogo min na nin ye n ba dɔgɔkɛ den ye nin ye n kɔrɔkɛ den ye nin ye n tɛnɛnmuso den ye etc etc unhun donc i bɛ se ka balimaya sɔrɔ o minɛn kɔnɔ oui oui donc maa si tɛ se k'i balima choisi ni Ala y'a d'i ma a kɛra ɲuman ye a kɛra juguman ye e kɔni b'a minɛ ten de oui ne bɛ se ka mun fɔ balimaya la a bɛ sɔrɔ sira min fɛ oui ne b'o de dɔn Chape d'accord oui o ye ale ka faamuya ye mhm. o ye ale fana ka hakilina ye eh, Mayi farankan b'i bolo eh, Tafu ka eh, balimaya eh, définition na balimaya ye mun ye donc parce que ni an bɛ kuma ko yɛrɛ kan o b'a sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn fɔlɔ fɛn ye fɛn min ye fo mɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn balimaya ye fɛn min ye fɔlɔ tafu bɔra ka dɔ fɔ sisan i bɛ se ka farankan b'i bolo wa Chape i n'a fɔ tafu bɔra ka kuma yɛrɛ tilancɛ bɛɛ fɔ siɲɛ kelen mm. tafu bɔra ka min fɔ n bɛ fitini dɔrɔn fara o kan i n'a fɔ balimaya ye mɔgɔ i n'a fɔ i bɔ ni mɔgɔ min bɛ fa ni ba la mm-hmm. ani mɔgɔ minnu bɛ kulusi jala kelen na mm-hmm. n'i ni mɔgɔ yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra fa dɔgɔnin ye o a kɛra mm. ba dɔgɔnin ye o a bɛɛ y'i balima de mm. N ba de ye nin ye o an tɛ fa la o n fa de ye nin an tɛ ba la o aw bɛɛ ye balimama ye en tant que aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn fitinin dɔ kɔnɔna ka ban a bɛɛ ye balimama ye fosi tɛ se k'o fara bilen o ye ne ka hakilina ye ka fara Tafu ta yɔrɔnin kan d'accord komi kuma ye turuturu ye donc dɔ sigilen hakilina dɔ wɛrɛ bɛ ale la min ni e fana ka hakilina tɛ kelen donc o kosɔn an bɛ kuma di bɛɛ ma kelen kelen sinon an bɛ se ka continuer ni tafu ye pour le moment parce que thème ka jan a nafa ka bon mais an bɛ taa mariam fan fɛ mariam fana hakilina ye mun ye balimaya kan donc a b'o fana ɲɛfɔ an ɲɛna sanni an ka tɛmɛ ni jɛmukan tɔ ye siga t'a la mariam i bɛ se ka mun fara tafu ta ani eh, mayi ta kan ayi ninnu y'a bɛɛ fɔ ka ban Oui. ninnu ye fɛn fɛn fɔ a tɛ tɛmɛ o kan Mhm. u ye balimaya fɔ cogo min na a bɛ ten Oui. parce que caman bɛ yen u bɛ balimaya kɛ ko ni mɔgɔ min bɛ ba la ni mɔgɔ min bɛ fa la ko n'o de ye balima ye n'o balimaya tɛ ten mm. balimaya ye i ni mɔgɔ dɔ bɛ kɛ ba la mm-hmm. aw tɛ fa la mm-hmm. donc i balima don i n'a fɔ i n'a bɛ kɛ fa la cogo min na aw tɛ ba la i balima don donc n collègue y'a bɛɛ fɔ ka ban bon Tafu e mun ka kuma ni Mariam ka kuma est ce que a ma ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ dɔ la dɔɔni bon parce que e ko ka kuma kɔnɔ ko balimaya eh, c'est à dire balimaya tɛ san quoi k'a fɔ ko balimaya non ko balimaya ye balimaya de ye quoi balimaya ye balimaya san cogo t'a la dɛ voilà mais ale ko sisan ko balimaya kɔnɔna na diyagoya tɛ k'a fɔ ko i ni mɔgɔ ka kɛ fa la a kɛ mm. ba la mais a ka kɛ c'est à dire balimaya a bɛ kɛ balimaya ka sɔrɔ a tɛ fa la a tɛ ba la quoi oui n y'o kelen de fɔ mɔgɔ bɛ kɛ balima ye ka sɔrɔ aw tɛ fa la aw tɛ ba la a bɛ se ka sɔrɔ i fa dɔgɔkɛ dɔ fɛ i ba dɔgɔkɛ dɔ fɛ i tɛnɛnmusow n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ se ka sɔrɔ olu fɛ quoi c'est à dire komi Mayi ye kuma dɔ fɔ n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tournage dɔ la minnu bɛ qui sont familiers i bɛ balimaya ko fɔ yen quoi mais a tɛ komi automatiquement k'i bɔra i ni nin bɛ fa la i ni nin bɛ ba la k'aw de ye balima direct ye c'est pas ça quoi balimaya domaine ka dun o de la n ko balimaya ni sinjiya n k'u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na quoi mais pour pour pour que ka n'i ka kuma tigɛ mais n ko mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko karisa ni karisa mais balimaya tɛ se ka sɔrɔ teriya parce que dɔw ka dɔw b'a fɔ ko balimaya mɔgɔ n b'o yɔrɔ in danfara f'i ye ayi n bɛna o awɔ fo ka yɔrɔnin dɔ préciser pour que ka kuma d'i ma quoi mhm. parce que mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko karisa ninnu ka teriya yɛrɛ non k'a bɔra teriya la pewu k'a kɛra k'a kɛra balimaya ye an ah, e bɛ se ka mun fɔ an ye o i b'a dɔn e yɛrɛ ma kuma fɔ ka ban n'a diyara de balimaya kuma bɛ fɔ
mais euh, o kuma de wa o kuma de de wa o kuma de parce que teriya diyara quoi u sɔnna ɲɔgɔn ta ma c'est à dire que i kunko ye n kunko i ka hɛrɛ ye n ka hɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ balima dɔw bɛ c'est vrai u tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ kan fɔ mais an bɛ se o kuma ninnu ma ɲɛfɛ o ye gɛlɛya position ye mais k'a fɔ teriya mana diya cogo cogo a tɛ se ka kɛ balima ye parce que n'a gɛlɛyara teriya bɛ mɛnɛ quoi a bɛ sisi a bɛ sisi fo ka mɛnɛ mais balimaya mana mɛnɛ ɛ eh, sisi cogo cogo a tɛ se ka mɛnɛ parce que n'a mɛnɛla dɔrɔn o ye du cilen de du nin dun tɛ se ka ci i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ lien na kuma bɛɛ mun b'a aw lasegin ka na raison na quoi c'est rare an fɛ farafinna i k'a ye ko ne de bɛ se ka n balima wele fanga bonda la n'i y'a ye balima o balima la i bɛ taa sɔrɔ sinji kelenw tɛ quoi bon an bɛ s'a domaine ma ɲɛfɛ pour que ka walala parce que a cas dɔw bɛ se ka na mais an b'olu détailler développement kɔnɔ quoi mais pour le moment teriya mana diya cogo cogo a tɛ se ka kɛ balimaya ye non kɛcogo t'a la kɛcogo foyi t'a la. Mayi u ko ko mɔgɔ caman ko ko balimaya tiɲɛna ko sisan ko balimaya yɛrɛ tɛ yen bilen ko balimaya tiɲɛna pewu ko balimaya yɛrɛ kɛra balimaya de ye sisan ko balimaya tɛ yen bilen mun ye balimaya tiɲɛ. e yɛrɛ bolo i hakilina na Chape i ka o ɲininkali diyara n ye Chape n'i ye an ka bi société ta k'a lajɛ mhm. hinɛ banna makari banna kosɛbɛ Chape mhm. hinɛ tɛ mɔgɔw dusukun na bilen Chape fɔlɔ la n'i y'an ka lawale fɔlɔw ta k'a lajɛ mhm. fɔlɔ la ko n balima ye nin ye Chape a dɔgɔyara a bonyara o la tun ma ko karisa dan yɔrɔ min na a n'a ka dɔgɔya bɛɛ Chape i tɛ sɔn ka tɛmɛ a kuma kan mais bi o hinɛ banna an ka société taabolo kɔnɔna na parce que mɔgɔw bɛ ka ɲina fɔlɔfɔlɔ kɔ taabolo n t'a fɛ k'i ka kuma tigɛ mais n'i ko balimaya banna i b'a fɛ k'a fɔ k'a fɔ ko ɲumanya min tun bɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ o ɲumanya tɛ yen parce que an ye jateminɛ dɔw kɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a fɔ an ye k'a fɔ bi bi in na bi ko n'i b'a fɛ ka i ka mɔgɔ i ka mɔgɔ yɛrɛ bila ka i den misali la sisan dɔw bɛ burusi kɔnɔ u b'u denw bila ka na u balimaw fɛ duguba kɔnɔna na dɔw bɛ se ka dɔ den ye DEF sɔrɔ donc lycée tɛ u ka village la dɔw b'a bila ka na eh, eh, bamakɔ balima dɔ fɛ yen dɔw yɛrɛ kumana dɔw ko an ma an kɛlen ka nin kuma fɔ dɔw ma ko bi balimaya ko ko dɔw yɛrɛ olu yɛrɛ sɔrɔ k'a sigala kan a ka d'olu ye ka na ka na ala sigi an ka plateau in kan k'a kuma fɔ ne ko non bon thème ko don aw hakilinataw fɔ an ye donc an yɛrɛ bɛna ka sigi a fɔ k'olu olu i bɛ den bila ka na bi n'i y'i den bila ka na bamakɔ k'a bila ka na i mɔgɔ wɛrɛ fɛ i tɛ mɔgɔ min dɔn a t'i dɔn k'i k'a bila ka na o de fɛ yen mais ko n'i y'a bila ka na i balima fɛ yen ko o balima kelen bɛ kɛ sababu ye i den tɛ taa ɲɛ a tɛ avancer ka taa yɔrɔ si siga t'a la i bɛ se ka mun fɔ o la donc i bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn balimaya balimaya i ni mɔgɔ min yɛrɛ somɔgɔ kelen bɛ o de ka jugu i ma o de bi o de bi o de ka jugu i ma Chape parce que n'i ye fɛn yɛrɛ ta k'a lajɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra ka kuma ni min yɔrɔ fɔ i n'i bɛ fɛ k'i den bila ka na i balima fɛ yen bi i n'a fɔ ka bɔ burusi kɔnɔ bi ka na i bɛna a bila ka na i balima fɛ yen i yɛrɛ ka kuma n b'i ka yɔrɔnin dɔ sɔn ji la i k'a bila ka na mɔgɔ wele wɛrɛ fɛ i tɛ min dɔn i n'a fɔ lien t'i ni min cɛ o bɛ se k'i den minɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ hali i balima kan parce que bi balimaya yɛrɛ den mara kɛra i n'a fɔ n yɛrɛ ta dɔrɔn quoi n ta dɔrɔn n ta dɔrɔn Chape bi balimaya kɛra o yɛrɛ u tɛ i n'a fɔ e dɔgɔnin den par exemple sisan e k'i dɔgɔnin den bila ka na ne fɛ yen sisan i n'a fɔ e dɔgɔnin ye ne bɛ n figure n ta de kan e ta min nana sisan e b'a fɔ n'a ye fɛn fɛn kɛ a b'a yɛrɛ ye ne bɛ n ta de ne bɛ n figure n ta de kan n mana fɛn fɛn sɔrɔ n ko n ta mais e b'o kɛ mun na e ni ne tɛ balimaya ɔ fɛnɛ b'o de fɔ e ɲɛna i n'a fɔ hinɛ yɔrɔ banna parce que an bɛ yɔrɔ min na fɛn fɛn na bi diɲɛlatigɛ la bɛɛ b'i ta de makaran mɔgɔ si mako tɛ balima ta la bilen Or que n'i tun y'an ka fɔlɔ société ta k'a lajɛ Chape, oui, fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw i n'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔba minnu tɛmɛna fɔlɔ la, unhun, n'i tun y'i den bila ka na, unhun, olu tun b'o de minɛ i n'a fɔ u yɛrɛ ta, u yɛrɛ ta u mako fosi t'o la, unhun, e ta min b'u fɛ yen, oui, o de y'u den ye, unhun, wa u b'o de don u sogo ni golo cɛ, unhun, u denw, u yɛrɛ denw ta, unhun, u tɛ fa fosi t'o la, unhun, mais bi an ka bi société Chape an ɲinana o yɔrɔnin ninnu kɔ bɛɛ n'i ye bi ta ye fɛn fɛn ta k'a lajɛ bɛɛ ko ko n yɛrɛ ta n balimamuso n b'i ka kuma sɔn ji la parce que balimaya ye fɛn min ye a bɛ daminɛ depuis fa ni ba yɛrɛ ka côté la parce que n'i ye denw sɔrɔ denw ka na kɔrɔbaya e y'u bɛɛ lamɔ e b'a dɔn i jeliw bɛɛ ye u bɛɛ lamɔ u ka kan ka tila ka n'a ye u ye sɔrɔ kɛ mhm. dɔ ka sɔrɔ ka ca ni dɔ ta ye mhm. min ka sɔrɔ ka ca mhm. e bɛ k'o lakusaya o ka kɛ dɔgɔma ye sisan nɔ e kɔni b'a dɔn kɔrɔ de ye kɔrɔ hali ni fɛn t'a kun n'a ye min fɔ du kɔnɔ a kan ka to a ta la parce que ale de ye kɔrɔ ye mais n'a fɔra ko dɔgɔmamɔgɔ ye fɛn sɔrɔ baw b'o o lakusaya ni kɔrɔmamɔgɔ ko parce que ko fɛn t'o kun depuis yen nɔ balimaya gɛlɛya bɛ ne ba sani ka sani ka to an ka se fɛn sɔrɔ yɛrɛ niveau yɛrɛ ma fɔlɔ c'est à dire balimaya bɛ tiɲɛ fɔlɔ depuis ne kɔrɔ ne ye ne n ta bɛɛ ye dɔgɔnin kɔrɔ so kelen kɔnɔna na an bɛɛ musow bɛ yen an bɛɛ jɛlen don duba de la dugu mana jɛ ne de bɛ n denw wele ka bila kɛrɛfɛ aw na a kana gɛrɛ ninnu na dɛ a ye ninnu to yen a kana gɛrɛ depuis u fitininama e y'o dege denw na a y'o de aw bɛ a ye denw la écarté ka bɔ ɲɔgɔn na denw tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na normalement denw tin bɛ ɲɔgɔn na depuis fitinin u tin bɛ don ɲɔgɔn na donc n'u tin donna ɲɔgɔn n'u kɔrɔla dɔrɔn u bɛ fɛn sɔrɔ u bɛ continuer u bɛ wuli mais denw ma gɛrɛ ɲɔgɔn na depuis u fitinin ka na o kɔrɔbaya n'olu kɔrɔ olu bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo di c'est impossible Chape, n'olu olu kɔrɔbaya la olu tɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ Eh, Parce que donc- kabi yen yɔrɔ la balimaya gɛlɛya bɛ Oui, bɔ yen oui. aw minnu ye mɔgɔkɔrɔba ye aw de ka ɲi ka tagabolo ɲuman don denmisɛnninw kɔrɔ karisa nin y'i balima de ye. Mhm. fɛn b'a kun fɛn t'a kun Mhm. i n'a fɔ an balimamuso Mariam bɔra ka kuma min fɔ oui Ni balimamaw yɛrɛ cɛ gɛlɛya bɛ bɔ an masaw de yɛrɛ de ka yɔrɔ la parce que i n'a fɔ san'an ka se fɛnko yɛrɛ yɔrɔ ma fɛn bɛ kɔrɔ bolo fɛn tɛ kɔrɔ bolo a kɛra faama ye a kɛra fantan ye e den ninw fila bɛɛ dɔgɔnin de kɛra ala ye dɔgɔnin garijɛgɛ sɔrɔko ɲuman na a lasigi karisa i kɔrɔ de ye nin ye ala y'a lajarabi fantanya la bi mm. ala y'o k'a dakan ye mais ala y'e fɛnɛ ye lajarabi k'e kɛ fɛntigi o tɛ e ka cɛkisɛya ye nin min fɛnɛ ala ye nin min fɛnɛ lajarabi a ta la o tɛ nin fɛnɛ ka cɛkisɛya ye a bila i kun na a yɛrɛ nana diɲɛ kɔnɔ i ɲɛ mm. ale de kɛra fɛn bɛɛ dɔnbaga ye e ɲɛ diɲɛ kɔnɔ i nan'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ oui. hali ni filen bɛ dabira da la i kɔrɔ de don oui. i ka fɛntigiya kana ni i ɲɛ ma k'i k'i ka kan k'a dɔgɔya tile kelen walima k'i jɔ k'i b'a dalaminɛ tile kelen oui. Chape n'an masaw y'o taabolo don dɔgɔmaɲɔgɔnw kɔrɔ bi mm -hmm. a ka gɛlɛn k'a fɔ ko bɛɛ ka fili i ta sira ma oui, oui. bɛɛ bɛ se k'i ta sira dɔn nin ye n ta sira ye nin ye n ta sira ni baw y'o don denw kɔrɔ mm -hmm. A Chape bɛɛ bɛ i ka faamuyali ta sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ b'i ka faamuyali sɔrɔ Musa tun b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ donc an bɛ an bɛ ɛ kuma di Musa ma Musa an kɔni ye caman kɔni fɔ a ye caman fɔ parce que je pense que i y'a mémoriser mémoriser n y'a faamuya kojugu i b'a dɔn ne ka problème ye min ye quoi mɔgɔ yan'i ka jigi i binyɔrɔ la i talonyɔrɔ la quoi siga t'a la an filɛ ka fɛn fɛn fɔ nin société degelen don nin bɛɛ la kaban oui i kɛra waritigi ye k'i hakili to kɔ la fa ni baw de nɔ don c'est à dire que an ye nin kuma ninnu de mɛn mais a tɛ foyi yɛlɛma donc an kan ka mun de kɛ an kan ka na fo source de la ko in bɛ daminɛ depuis source de la balimaya cɛnni bɛ daminɛ depuis source la ni n ma fili an ka émission tɛmɛnen na n y'a fɔ n ko sinji sinji c'est très important chape i ni cɛ o cɛ ye sin kelen min ka fa sinji la o tɛ ɲɔgɔn kɔ bila gɛlɛya bɛ na mais o tɛ ɲɔgɔn kɔ bila o de la an b'a fɔ an balakaw ye c'est-à-dire u ka temps sɔrɔ ka den nafa sinji la sinji gɛrɛgɛrɛ an y'a ye anw de ka société la ni min kɛra setigi ye baarakɛla de bɛ ta o de bɛ occuper den na nɔnɔ de bɛ na o de bɛ di den ma donc mama yɛrɛ tɛ temps sɔrɔ a ni den ka baro kɛ jango ka den bila sen kan ou bien ka den bamu i t'o ye an ka bamakɔ société la ka caya donc du coup c'est-à-dire que denba tin tɛ na den na quoi kelen mhm. c'est à dire que u tɛ sinji min min hali ni u bɔra sinji kelen na mhm. en tant que u ma jɛ ka ba in sinji min ɲɔgɔn fɛ tin in tɛ yen quoi donc gɛlɛya in bɛ daminɛ depuis yen de mhm. donc bamusow jɔda foyi t'a la kana dan k'a fɔ i den ma n'i ye nafolo sɔrɔ n'i m'a di dɔgɔkɛ ma ne y'i harami k'i bɔ n ka denya la a tɛ foyi tiɲɛ. parce que tin tɛ yen oui, oui. tin ye sinji de mm. ni sinji ma di den ma tin tɛ yen mm -hmm. donc an bɛ o daminɛ depuis an balakaw de la mm -hmm. u ka u ka baara mana charger cogo cogo oui. u ka temps dɔ sɔrɔ ka sin di den ma mm. u k'a to den ka ɲɛgɛnɛ k'u kan u k'a to den ka banakɔtaga k'u kan mm -hmm. c'est à dire que o de ye tin ye quoi oui. n t'a dɔn n'a bɛ ka kuma in faamu mm -hmm. bon en tant que o tin nin ma matarafa mm -hmm. an mago bɛ min na bi an t'o sɔrɔ oui. donc a bɔra ka kuma dɔ wɛrɛ fɛnɛ fɔ c'est à dire que balimaw yɛrɛ dama cɛ bɛ se ka gɛlɛya a source bɛ se ka bɔ min de la ne bɛ se k'o fɔ fɔlɔ i m'a faamu donc n'a bɔra o la a ye thème dɔ fɔ n'an ko k'an b'a sama o nɔfɛ an bɛ bɔ an ka thème yɛrɛ kɔnɔ quoi kɔrɔkɛ dɔ bɛ se ka den sɔrɔ eh, do- nafolo sɔrɔ dɔgɔnin t'a sɔrɔ olu ye thème wɛrɛw de ye quoi olu ni balimaya sira tɛ fan kelen fɛ I m'a faamu. Mais balimama filaw i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na. Mhm. U bɛ jɛ sin kelen na. Mhm. mais gɛlɛya bɛ na. o bɛ kɛ o. ko k'u u bɛ se ka jɛ sin kelen na mais k'a mɛn k'u farala k'o tɛ se ka kɛ. i b'a dɔn farali ye farali ye qualité fila de. Mhm. i m'a faamu farali ye qualité fila ye. c'est à dire que terimaw cɛ de bɛ se ka fara pewu u tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ. hali n'u ye ɲɔgɔn bɛ mugu ci ɲɔgɔn na. dɔw yɛrɛ bolo balimaw cɛ. balima yɛrɛ cɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ minnu ye sinji kelen min i ni dɔ bɛ se ka bɔ kurusi jala kelen na mais tin t'aw cɛ. o bɛ sɔrɔ sinji de fɛ n t'a dɔn n'a bɛ ka kuma in faamu quoi sinji la c'est sacré a ma na ten gansan c'est tellement sacré donc fo u k'o yɔrɔ de dɔn mais hali ni mɔgɔ dɔ ye sinji kelen min i b'a ye gɛlɛya bɛ dɔw ɲɔgɔn cɛ mais gɛlɛya in tɛ kɛ i b'a fɔ ko ennemi direct quoi sigikafɔ de b'a kɛ parce que n'i ye sinji kelen na bɔ i bɔra n'i yɛrɛ de o clair ne b'a k'a ɲɔgɔnna dɔn a dɔ la k'ale ne yɛrɛ sɔrɔ n balimamuso fila digila ka kɛlɛ u ye diɲɛ kuma sugu bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn ye ba kɔfɛ u yɛrɛ sigi u y'a ye k'a fɔ bɔra n'u yɛrɛ de eh, parce que fɛn min dogolen don so kɔnɔ eh, fini nɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de a mana gɛlɛya cogo cogo a tɛ bɔ donc balimaw yɛrɛ dama bɛ hinɛ ɲɔgɔn na a bɛ sɔrɔ sinji in de fɛ mhm. c'est vrai bangebaaw jɔyɔrɔ b'a la parce que ni ɲɛ min yera depuis bangebaaw kun a daminɛ na denw bɛ mhm. baara kɛ n'o de mhm. mais sinamusoma denw bɛ se ka bila ɲɔgɔn na o bɛ se ka faamu mais sinji kelen denw Oui. walayi chape i bɛ san tan kɛ ka san kɛmɛ kɛ o kɔfɛ mm. i t'a mɛn k'u ye ɲɔgɔn wele fanga la ou même ko dɔ ye dɔ faga ni dɔ ye dɔ faga dɔrɔn a bɛ sɔrɔ fɛn kelen pe dɔrɔn de nɔfɛ muso muso oui. o bɛ sɔrɔ muso de nɔfɛ mm-hmm. sinon nafolo ka dɔgɔ n mm-hmm. bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de souligner peut-être yanni question tɔ ka jɛn ɲɛfɛ quoi Eh, i bɛ taa bɔra k'an ka kuma caman a ye a y'a caman développé a la dɛ siga t'a la i ye yɔrɔnin dɔ faamuya a la i bɛ se ka

i y'a fɔ cogo min na o don an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲɛ k'a d'an ma parce que balimaya kɛlen bɛ a kuma ka ca sisan ka ca parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu y'u ban pewu k'u t'u balimaw dɛmɛ mhm. munna ni karisa sinji kelen mais n t'a dɛmɛ mhm. parce que ɲumankɛla tɛ mhm. mais exemple surunman d'i ma mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ taa jamanaw kɔ kan u bɛ wari sɔrɔ u bɛ fɛn bila i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an bɛ k'u accuser ee i taalen don faransi i bɛ États-Unis i balimaw bɛ yan i tɛ ka se ka fɛn ɲɛ u ye mais au fond il y a quelque chose mhm. i b'a sɔrɔ a tigi bɛ découragé de parce que a bɛ fɛn fɛn dɔ de ɲini kalo kalo k'o bila ka na a ye nin kɛ ka nin jɔ i b'a sɔrɔ a tɛ k'a kɔfɛ ka ɲɛ bon ni e y'i ban k'e t'o balima modèle dɛmɛ mɔgɔw t'o yɔrɔ ye mhm. mɔgɔw b'a fɔ de e karisa a tɛ ka a tɛ k'a balimaw dɛmɛ a mago t'a balimaw la a tɛ ka nafa foyi ɲɛ a balimaw ye. Chape c'est pas pour encourager minnu bɛ k'o ko ninnu kɛ mais bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ji ji kunala u b'a fɔ cogo di ko ji kunala tɛ kumu ji gansan tɛ kumu a yɛrɛ ma quoi voilà ko ji gansan tɛ kumu toujours n'i ye ji kumuni i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de kɛra a la donc o bɛ se k'a tiɲɛ quoi i m'a faamu wa très généralement ne yɛrɛ y'a cas caman ye parce que à l'époque ne tun bɛ sketch fɛn caman kɛ puis n tun bɛ conseil caman di tunkarankɛw bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ donc olu bɛ fɛn bila ka na pour que ka labɛnw sabati parce que n'i taara tunga la tu as 10 ans de retard jumɛn 10 ans de retard n'i taara tunga n'i taara tunga la donc n'i ka minɛnw ta ka da i kɔ la dɔrɔn ka taa tunga na dɔrɔn tu as 10 ans de retard tu as 10 ans de retard mais n'an donna tunga sujet kɔnɔ don min na an bɛna tunga sujet daminɛ n b'o walanga aw ye quoi donc u bɛ nafolo min bila ka na di so mm, mm. ko ka labɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔninw caman bɛ yen nɔ c'est à dire que u bɛ balimaw caman bɛ yen nɔ u b'a essayer ka nafolo in fusuku quoi donc a donda t'i ye donc du coup n'u seginna ka na u faso la u bɛna sɔrɔ u ye nafolo min bila ka na u m'o hɛrɛ sɔrɔ mm. ne y'a cas baden de ye puis mɔgɔ caman y'a exposer ne yɛrɛ ye i m'a faamu olu bɛ sɔrɔ c'est à dire que parce que ni an farafinw bolo n'i ka mɔgɔ taara tunga la dɔrɔn a bɛ taa wari de tɔmɔ caman bolo a bɛ ten de donc olu bolo dɔrɔn n'i taara dɔrɔn i bɛ taa i bɛ taa tɔmɔ de quoi c'est à dire que fantanya yɛrɛ tɛ Europe quoi donc hɛrɛ bɔnnen de bɛ yen n'e taara dɔrɔn i b'a tɔmɔ ka na n'a ye du coup a bɛ bila ka na d'olu min ma olu b'a ee hali n'i y'a dɔn a ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ fili b'u sɔrɔ quoi donc kɔrɔ min bɛ k'a bila ka na a bɛ ɲɛ yɛlɛ wagati min na donc a b'a ye k'a fɔ ale bɛ ka hɛrɛ min kɛ ninnu u y'a bɛɛ tiɲɛ donc du coup a b'a bɛɛ tigɛ donc o ni balimaya tiɲɛni tɛ fankelen fɛ quoi o ye i bɛ fɛn dɔw gɛlɛya kɛ walasa ka fɛn dɔ corriger quoi mhm, mhm. ne bɛ se k'o bila o minɛn de kɔnɔ quoi mais n'an sera a kuma ma don min na n b'o kɛ mais c'est juste que ka kuma latɛmɛ a bɛɛ tɛ balimaya tiɲɛni ye mais a dɔw ye c'est à dire que k'a dɔn n bɛ se k'a kɛ mais n bɛ n ban k'a kɛ d'accord ne fɛ ka segin ka sigi dɔɔni est-ce que bi balimaya tiɲɛni yɛrɛ ka balimaya tiɲɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. est-ce que a juba tɛ musow de ye eh, muso don e bɛ ka mun wɛrɛ ɲini ni muso tɛ parce que ko in kuma ka ca dɛ parce que i b'a dɔn kuma ye qualité fila de ye quoi dɔgɔ ni kɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ u tɛ hali ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kan muso don muso don mais n b'a walanga sisan i b'a fɔ. a walanga an fila b'a walanga sisan. an fɛnɛ b'a walanga. ee an bɛ k'aw lamɛn n'a y'a walanga an fɛnɛ b'a tugu ɲɔgɔn na k'a d'aw ma. sape oui ala de ye cɛbakɔrɔ da ka muso da k'o kɛ masiri ye. o don ka cɛ jɛ masiri la quoi. Mhm. donc muso mana tɛmɛ dɔrɔn i kɛra cɛ sugu o sugu ye c'est à dire que a sentiment bɛ na i la quoi. c'est clair. ala y'o kɛ muso de ye. Mhm. cɛ e ni ne bɛ san tan kɛ ɲɔgɔn kan hali n'an ma ko hali n'an m'an ka fini changer ne yɛrɛ ka koli tɛ ten kosɛbɛ a tɛ foyi changer quoi parce que eh, n bɛ n ko ka n yɛrɛ yir'i la mun na eh, n bɛ fini ɲuman don e ɲɛkɔrɔ mun na an b'a kɛ musow de ye an bɛ si ka baara min kɛ an b'a kɛ musow de ye mhm. an bɛ hɛrɛ min ɲini an b'a kɛ musow de ye balima cɛw bɛɛ balimakɛ cɛ tan bɛ san tan kɛ du kɔnɔ bilahi u si t'a fɔ karisa ma i nege bɔlen don muso de bɛ na n'a ye du kɔnɔ muso de bɛ na n'a ye du kɔnɔ hmm. muso de bɛ se k'a fɔ a cɛ ma ni e m'i yɛrɛ kɛ cɛ ye i balimaw bɛ ka eh. balo i la n b'a misaliya kunkurun dɔ d'i ma sisan ah. n tun bɛna partie in kɛ scénario dɔ ye mais n ma temps sɔrɔ fɔlɔ k'a kɛ scénario ye quoi mhm. balimakɛ cɛ saba mhm. u ba fatura ba in fatulen kɔfɛ c'est à dire que kɔrɔkɛ y'i sigi ka dɔgɔkɛ wele k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka muso dɔ ɲini an yɛrɛ la mun bɛ an ba place ta mhm. fɛnw bɛɛ bɛ tɛmɛ a ka sira fɛ a bɛ kow bila ordre la dɔgɔkɛ cɛ fila k'u kɔrɔkɛ ma ko an k'e muso ta parce que e ka kɔrɔ n'an bɛɛ a ko k'a tɛ kɛ ten bɛɛ n'i muso ka kuma soju la donc dugu tilala bɛɛ n'a muso kumana soju la kɔrɔkɛ ba yɛrɛ n'a muso kumana a ko ne yɛrɛ bɛna n ban kɔni dɔgɔnin ninnu na u nege bɔlen don kojugu n mana fɛn fɛn sɔrɔ a don ta a bɔ ta a muso ka to ne y'o fɛ yen a mɛnna ninnu bɛ ka balo e de la yan n'i m'i bɔ ninnu na i tɛ kɛ fɛn ye yan u bɛ k'i ka nafolo bɛɛ fusugu mun dalen b'o kan o fana n'a muso barola su fɛ o fana y'o kuma kelen fɔ a ye n'i y'i yɛrɛ ta sa i bɛ kɛ fɛn ye e bɛ ka fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ ka taa balima kunko de la o bɛɛ la dɔgɔnin n'a muso kumana o ko ko e ne furula ka n'i balimaw sɔrɔ yan dɛ n'i y'i ban i balimaw la sigi tɛ ne la yan dɛ ne bɛ taa donc dugu jɛra bɛɛ y'i ka rencontre kɛ u ye dɔgɔkɛ muso de ta k'a kɛ musow la ɲɛmɔgɔ ye mun y'a s'a ma parce que a b'a dɔn ale de kan ka sira dilan oui donc cɛw de ka problème don k'u musow lamɛn bɛɛ ni muso bɛ kuma soju la koyi mhm. mais ni e maa min y'i muso ka kuma ta dɛ oui. e de kɛra problème ye c'est clair sinon a bɛ daminɛ muso de la muso de bɛ kulo jukɔrɔ kuma ni ninnu kɛ d'accord voilà c'est ça komi an an ko k'a ju ye muso ye olu kulela donc o ka nɔgɔn ne bɛ fɛ ka question kelen dɔrɔn de poser u kunna taf bibi in na bi mhm. furu kɔnɔna na bi mhm. n'a sɔrɔ ni cɛ ni muso bɛ ni cɛkɔrɔba fatula ka muso ni denw to kɛmɛ kɛmɛ sara la bi bɛn bɛ balima a balima minnu ɲɔgɔn cɛ a tɛmɛ saba kan eh, ça c'est vrai fakɛma mana fatu ka muso ni denw de to mhm. denw fara waati bɛ o de o waati ça c'est vrai parce que bamuso in de bɛ taa u lasigi a bɛ taa mhm. siɲɛ wele a b'o lasigi a bɛ siɲɛ ta fa ye a bɛ poli wele a bɛ poli lasigi a bɛ t'o ta fa a bɛ taa ta fɔ a bɛ taa ta fa a bɛ taa ta e ta

n'e y'a sɔrɔ an balakaw kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka den lamɔ mɔko ɲuman na mhm. ka balimaya sira yir'u la ne kɔ n'i dɔgɔkɛ tɛ i tɛ taa o kɔ n'e kɔrɔ tɛ i tɛ taa o kɔ mhm. walayi hali n'u ye muso furu ne fana dɔw f'i ɲɛna u tɛ ɲɔgɔn kɔ mais mariam non non non ta kuma b'o de nɔfɛ koyi n'i y'a ta sigiyɔrɔma tan i bɛ taa sɔrɔ saba de bɛ yen mun bɛ ni ɲumanya ninnu kɛ o mhm. an bɛ c'est à dire qu'on n'a pas dit muso bɛɛ don quoi mais problème bɛ bɔ musow de la quoi c'est dans l'ensemble quoi

balimaw tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ka sɔrɔ muso jugu bɛ so kɔnɔ quoi. mais ne bɛ question i jɔ n bɛna taa j'ai une seule question taf n bɛna je reviens n bɛ n bɛ kuma d'aw ma o. ok parce que kɛ sɔgɔmada fɛ. Mhm. e e muso bɛ wele e kana muso furu ka bila so kɔnɔ. oui e bɛ bala k'e dɔgɔnin tɛ kum'i fɛ a da tigɛlen don a tɛ kuma i m'a kɛlɛ i m'a foyi a tɛ ka kum'i fɛ i muso don. i muso don. muso don. ça c'est vrai foyi tɛ ale de don.
ouais.
muso de b'a f'i ɲɛna ko i ɲɛ tɛ karisa la i kana i yɛrɛ kɛ den ɲɛnama ye Ouais. i i yɛrɛ bɔla ka kuma i kana i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye muso de b'a kɛ Ah, nin ta ye a bɛ ka nin don yan nin ta ye a bɛ ka kɛ tan nin ta ye a bɛ ka nin baara in kɛ Mhm. Ah, a yɛrɛ k'o don a yɛrɛ tun bɛ k'i- ni a nana ni karisa ye o don dugu la o tun bɛ k'i kɔrɔfɔ yan Han? jabe muso de b'o fɔ e ɲɛna k'e kunkolo bɛɛ kɛ wo ye kala i b'a dɔn e ma kɛ mɔgɔ hakilima ye dɔrɔn e bɛ ka mun fɔ ten ni mɔgɔ bɛ so kɔnɔ mun bɛ ka tasuma don quoi a tɛ se ka faga quoi musa c'est impossible a tɔ bɛ juguya de e m'a faamuya balima caman bɛ yen dɔgɔ ni kɔrɔ tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kalo kelen kalo fila muso don dɛ awɔ muso de b'a kɛ voilà n y'a dɔ de vécu ah bon nin fana dɔ vécu la koyi n fana bɛ k'o kuma de fɔ caman de vécu la non tu sais an kana n'an ye baro kɛ an bɛ ka kuma i n'a fɔ an bɛ kuma dans l'ensemble kan quoi i m'a faamu wa an tɛ se ka kuma ne kan an tɛ se ka kuma nin kan i bɛ taa sɔrɔ an b'a fɔ sisan dɔ jogo de don i bɛ taa sɔrɔ dɔ fana ka jogo yɛrɛ tɛ mm, quoi donc an bɛ kuma l'ensemble de kan n'an y'a ta sigiyɔrɔma tan i bɛ taa sɔrɔ seegin bɛ minnu cɛnnen don mm, donc an bɛ kuma seegin de kan donc ɲuman minnu b'a kɔnɔ olu b'u yɛrɛ la o ye musow de ye muso de bɛ balima balima muso yɛrɛ de ka parce que misali dɔ ye jumɛn ye sape ye excusez excusez misali dɔ ye jumɛn ye i b'a dɔn muso de bɛ don ni tana ye du kɔnɔ quoi est-ce que aw sɔnna o ma muso de bɛ don ni tana ye du kɔnɔ parce que muso de bɛ na i b'a kɔlɔsi hali ka du kɔnɔ nɛni dɔ bɛ a tɛ kɛ n'i ma farati muso de muso de b'o nɛni fɔ a den ma donc den bɛ kɔrɔbaya ni nɛni ye nɛni bɛ développer quoi muso de bɛ don n'a caman ye quoi tafo i ka kuma latigɛ t'o yɔrɔ la i ni chape ye kuma fɛn fɔ tiɲɛ de don mais n bɛna chape fɛnɛ ka kuma dɔ yɔrɔnin dɔ souligner fɔlɔ avant que n ka don i ka sujet kɔnɔ chape e ko ko du tiɲɛbaga ye balimamaw ka kɛlɛ jubaju bɛɛ bɛ bɔ muso la mhm. ne m'i sɔsɔ mais chape eh, ani i ko ko fɛnɛ ko ni cɛkɔrɔba fatura ko ka denw to musokɔrɔba bolo mhm. k'o ye balimaw fara kuma selen chape ni cɛkɔrɔba y'a jɔ a jɔyɔrɔ la sani a saya cɛ chape walayi ni cɛkɔrɔba taara o du fara man di e kɛ jɔyɔrɔ cogo di e k'a ɲɛfɔ Parce que jɔyɔrɔ ko in ɲɛfɔ an ye quoi. Bisimila.
Voilà.
Ni cɛkɔrɔba y'i jɔ a jɔyɔrɔ la. I san'a ɲɛ a ka fatu. Den min den bɛɛ bila i place la. Ka den bɛɛ ka tagabolo yir'i la. Chape hali ni cɛkɔrɔba y'i kɔ don walahi u kɛ man di ka ɲɔgɔn bila. Bon, bon. Hali ni muso muso kuma tɛ se k'olu ka balimaya Bon, bon, fara bon, fosi bon, t'olu bon, fara. n bɛ- n b'i jɔ yen fɔlɔ sani ka- Awɔ.
san'i ka avancer. Kana cɛkɔrɔba kana dan ka ɲɛ dɛ. a ka caméra surveillance dilan a ka communication don a n'a den ni ɲɔgɔn cɛ lahara bilayi n'a y'a kɔ don n ko f- n ko cɛkɔrɔba mana sa dɔrɔn kalo hali tile bi naani tɛ dafa denw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ
Ouais, ne fana n bɛna mun f'i ye quoi n bɛ mun f'i ye Eh, mais Chape bɛ k'o fɔ en condition sinamusoya kow de la mɔgɔ sinamusoya ko bɛ tɛ den dɛ kelen. sinamusoya ko tɛ dɛ bamusoman yɛrɛ de bɛ wuli ka denw bila ɲɔgɔn na mais sanko ni den dɔ bɛ fɛn dɔ sɔrɔ ka tɛmɛ ka tɛmɛ fɛn den dɔ kan ni dɔ bɛ kalo la kalo mana sa e bɛ e bɛ waa tan sɔrɔ e tɛ dɔ e tɛ foyi sɔrɔ. bon en général i bɛ taa fɛn min sɔrɔ fɛn ninnu caman bɛ sɔrɔ sinamuso kow de fɛ. hali takuma o de ka ca la quoi. to yen dɛ ta walahi sinamuso to yen pewu sinamuso yɛrɛ muso yɛrɛ ka kɛ du kɔnɔna bamuso dɔrɔn tɛ dɛ aw yɛrɛ n ko n y'a kaw c'est-à-dire n b'a fɔ pour ne pas dire que je suis vic- je suis victime Oui. n bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔrɔn bilahi furu kɔnɔna na ni fakɛman sala ka bamusoman ni denw to yen a furu n'i y'a sigi furu min bɛ yen ko ko bɛn b'a denw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ- a tɛ- kɛmɛ a tɛmɛ a tɛmɛ tan ni duuru kan.

san tan bi la y'a denw ti ɲɔgɔn bila cogo min na o kelen de don Eh, a bɔra ka yɔrɔnin dɔ fɔ sisan chape c'est c'est c'est c'est intéressant hein C'est intéressant, mais sinamuso ko in- problème c'est quoi an ka sinamuso ko an yɛrɛ ka bɔ a la. sinamuso ko yɛrɛ bɔ yen sa Ko in pewu. i b'a dɔn ni ala ye su kɔrɔbɔ tile i bɛ fali caman ye sange kɔrɔ i b'o kɔrɔ dɔn wa Oui. est ce que i b'o kɔrɔ dɔn Mhm. an bɛ diɲɛ laban tile min na bi i bolo k'i ni dɔ ye sinji kelen min i bɛ taa sɔrɔ aw tɛ fankelen fɛ yɛrɛ aw tɛ kurusi jala kelen denw ye mais cɛ bɛ a bɛ dumuni k'a kan k'a fɔ ko nin bɛɛ y'ale denw ye an b'o de bi tile la c'est-à-dire que i bɛ taa sɔrɔ muso kelen pe b'a cɛ kun mais i bɛ taa sɔrɔ den wolonwula b'a bolo n'i ma farati den wolonwula i b'a sɔrɔ saba de ye cɛ den donc on pense que ninnu bɛɛ cɛ kelen tɛ u bɛ ɲɔgɔn trahir mais n'i y'a source lajɛ i bɛ taa sɔrɔ y a un problème donc ko in mana munumunu cogo o cogo problème bɛ na musow de bolo quoi i m'a faamu problème in bɛna musow de bolo c'est à dire que musow de ka sɔn dɔrɔn ka kulojukɔrɔ kuma ninnu dabila donc kulokɔrɔ kuma ninnu bɛ fɔ cɛ minnu ye dɛ olu de kan ka kɛ balima sigibaga ye parce que kuma tɛ bikɔrɔ a tɛ bikɔrɔ a tɛ bikɔrɔ parce que an musow jara an ye bi ka tɛmɛ hali an baw kan ne t'i ka kuma tigɛ walayi an musow jara an ye bi ka tɛmɛ an baw kan kulojukɔrɔ kuma in ka dabila d'accord ee cɛkɔrɔba fatula ka musokɔrɔba ni denmisɛnninw de to so kɔnɔ mhm. kulojukɔrɔ kuma ninnu de bɛ fɔ a t'u wele ka sigi ka kuma ninnu ye k'a fɔ a ye bɛn a y'a kɛ ten a b'u bɛɛ damana kumaw de f'u ye kelen mhm. kelen kelen kelen ni karisa nana a bɛ karisa ta fɔ a ye e nana ni n nana ka na sigi i kɛrɛfɛ e y'a fɔ n ɲɛna ko i ma karisa ye ne kɛnɛ la o don ne y'o fɔ wala e de ne tabaga ye ne jigi bɛ e de kan dɛ tɔ ninnu ko ne jigi foyi t'u kan oui o bɛ kɛ ne b'o fierté n da n yɛrɛ kan ça c'est vrai n tɛ hali n kɔrɔw bonya bilen mhm. e olu kuma tɛ kuma ye kuma mun sabu i b'a dɔn fɛn fila de bɛ du ci ne ka faamuya la fɛn fila fɛn fila fɔlɔfɔlɔ o ye muso ye filanan ye nafolo ye an bɛ den bila kɔfɛ quoi parce que den tɛ furu fɛn ye i m'a faamu den bɛ na furu jalen kɔfɛ de i bɛ se ka nin saba de ta mais en général nin fila o de bɛ furu tiɲɛ muso mana s'a cɛ la so kɔnɔ ou bien muso cɛ mana ja muso mana ja cɛ ka dama tɛmɛ a bɛ kuma minnu fɔ a ye elle échappé il faut i bɛ kɛ nin yɔrɔ de la pour que ka nin fɛn ninnu vécu quoi o de la kuma dɔw bɛ yen nɔ c'est à dire que i t'a fɔ cɛgana i t'a fɔ musogana ye quoi kuma dɔw bɛ yen u t'a faamu quoi f'i ka furu pour que k'a ye quoi furu kuma dɔw bɛ yen i b'a fɔ muso ye ou bien i b'a fɔ cɛ ye k'a sɔrɔ a ma furu i bɛ kuma lafili de quoi mais n'a donna k'a vécu a b'a dɔn réalité min bɛ yen quoi. i m'a faamu wa mhm. donc nin fɛn fila in de ka teli ka furu tiɲɛ pewu sɔrɔ ni dɔgɔkɛ ye sɔrɔ kɛ ka dama tɛmɛ n'i ma farati kɔrɔkɛ bɛ jɔ a yɛrɛ la a bɛ jɔ a yɛrɛ la mais kɔrɔkɛ i bɛ jɔ kɔrɔkɛ bɛ jɔ a yɛrɛ la min na parce que ni nafolo t'i kun écoutez ni nafolo t'i kun i tɛ se ka tiɲɛ fɔ voilà balimaya la ni nafolo t'i kun i tɛ ye oui e de bɛ minimiser kuma bɛɛ oui donc du coup a bɛ kɛ kɛ e min sɛgɛrɛ étant grand frère i bɛ jɔ i yɛrɛ la quoi oui oui donc ni kɔrɔkɛ fana ye nafolo sɔrɔ ni dɔgɔnin kɔni ye fierté cogo dɔ da a yɛrɛ kan a b'a k'a t'a kun siɲɛ kɔrɔkɛ ye bon fɛn ninnu ka gɛlɛn faut être là positif mais mais ne b'a fɛ k'i ɲininka mhm. sani ka n b'a fɛ k'i ɲininka yɔrɔ dɔ la sani ka tɛmɛ mhm. ni kɔrɔkɛ ye nafolo sɔrɔ mhm. ou bien ni dɔgɔnin ye nafolo sɔrɔ fɛn tɛ kɔrɔkɛ bolo oui solution dɔ bɛ yen nɔ pour que kɔrɔkɛ kana jɔ a yɛrɛ la wa mais c'est normal solution ye mun ye i b'a dɔn jɔn de b'o solution jɔn de b'o solutionner musokɔrɔba musokɔrɔba de b'o kɛ en général n dɔgɔ na yan n den na yan i hakili to i kɔrɔkɛ la dɛ oui ni kalo sara ni sara ye waa kɛmɛ de ye waa mugan compter wala waa bi naani compter ka d'a ma c'est possible e eh, mais kalo sara dɔrɔmɛ kelen tɛ kɔrɔkɛ kun e de mago sɔgɔmada fɛ hali hali dugawu tɛ kɛ kɔrɔkɛ ye. et puis mɔgɔ min yɛrɛ wari tɛ mɔgɔ foli a ka dugawu a ka foli tɛ laminɛ ka ɲɛ. o bɛ du kɔnɔ dɔ du kɔnɔ balimakɛ min bɛ ni fɛn t'a kun o de o de bɛ falen baara ka tɛmɛ bɛɛ kan o bɛ du charge b'ale de kɔnɔ ale de bɛ taa falen baara ka ko sugu bɛɛ kɛ dɔgɔkɛ min ou bien ni wari bɛ min kun o de bɛ to k'i den ka buruburu bila ka sɔn dugawu bɛɛ bɛ k'ale de ye parce que bi mɔgɔ min bɛ wari d'i ma i bɛ dugawu k'o de ye donc a bɛ an ba an an baw sen bɛ yen a bɛɛ bɛ jɔ an ba a bɛɛ bɛ a bɛɛ bɛ sigi yen donc ça revient toujours donc aw musow sɔnna ka k'a fɔ position na ko in quoi problème y'an balakaw de ye. Chape ne ma bɛn i ka kuma fɔtaw ma o parce que ne fana y'o de fɔ kabi kuma daminɛ la ko ne ye bi balimaya yɛrɛ tiɲɛni sababu bɔ an masaw yɛrɛ la a tɔ b'i dɛ. Kana n'i ye masaw fɔ o ye global ye quoi a fɔ an baw yɛrɛ la.

Eh, c'est juste que muso ka den dɔ sɔrɔ i ye min bɛ fisaya n'i yɛrɛ ye quoi mais e se ka muso furu muso ka den sɔrɔ e ka tila ka fisa n'o den ye donc ça veut dire que problème bɛ musow de la ne ma musow de kan ka muɲu ka sabali. kuma bɛ yen ne ma ne ma bɔ ma ne ka justification d'aw ma aw ye kuma fɛn fɛn fɔ o ye tiɲɛ ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayi fɛnɛ ka kuma ye min ye hali ni musokɔrɔba fɛnɛ banna ka cɛkɔrɔba n'a denw to foyi tɛ yen chape fɛn bɛ yen dɛ walayi fɛn bɛ yen parce que il wala dɔ bɛ munna munna ko foyi tɛ yen ni ko dana cɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ma ee ala mɔgɔ tɛ sigi ka mɔgɔ lamɛn sa bɛɛ bɛ baara kɛ wa bɛɛ bɛ sigi a bɛ communiquer mais muso ye muso dɛ muso muso de bɛ muso de b'a ka tobilini kɛ ka don n'a cɛ ni ka fɛn so kɔnɔ fɛnw bɛ taa ni sɔrɔ ye balima tɔw sen t'a la dugu mana tila a bɛ fɛnw dilan bɛɛ bɛ bɔ c'est-à-dire o bɛ du ci de a yɛrɛ tɛ yan. kuma latigɛ t'o yɔrɔ la Chape. e de sigilen du kɔnɔ dɛ. i wolo dɔgɔnin muso de bɛ dumuni plat tobi dɔrɔn ka taa di a cɛ ma ka tɛmɛ n'a ye e yɛrɛ ka da la walahi fa bɛ talo i ka i ka da la fɛnjugu fɛnjugu Chape ni fɛn n'i ye muso kɛtɔ muso fana kɛtɔ ye eh, eh, eh, musonin jugu ye bi la a da bɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ fɛ oh, oui ça aussi je suis d'accord ah, je suis d'accord bisimila oui walahi a da bɛ ah, cɛbakɔrɔ la sinon a ye jugu a ye nin kolankolon kɛ siɲɛ fɔlɔ min na Oui. n'i y'a diya don a la filanan bɛ sɔrɔ a la C'est sabanan ça. bɛ sɔrɔ a la O de ye cɛ ka Mais responsabilité ye. ni siɲɛ fɔlɔ kɛra ni e m'a ja a la Awɔ. a y'a kɛ karisa sani e ka dumuni di ne ma e y'a pan ne dɔgɔninw kunna ka na di Oui. ne ma ni e y'i jɔ i jɔyɔrɔ la walayi Chape filanan tɛ sɔrɔ a la kuma Voilà, tɛ voilà, sɔrɔ a la. voilà, jɔ, jɔ, jɔ, jɔ.
Kuma tun bɛ yen nɔ. n ka kuma n ka kuma dɔ la je dis ça n ka kuma dɔ la n y'o fɔ n ko ni cɛ muso diyara ye ka tɛmɛ a woloba kan ni problème de bɛ souligner siga t'a la Voilà, i jɔ hakɛ to n bɛna. Walahi. Ɛɛ

i i i i i t'a fɛ i dɔgɔkɛ ka nin kɛ tan kɛ tan kɛ tan ou bien i ba yɛrɛ ka kuma ka ca walayi Chape depuis o yɔrɔ la n'i y'i jɔ i kɛlɛ lamɛnba in kuma de don kuma de bɛ ka ɲɛf'i ye mm. c'est un exemple mm. a ka n'a fɔ dɔrɔn ko i ba yɛrɛ ye nin kɛ ne la o don ko k'a ma bɛn ne ma dɛ hali ka kuma i ba fɛ n'i ye den ɲuman ye k'e ye balima ɲuman ye k'e ye furucɛ ɲuman ye i muso t'o kuma in bɔ a da a ka diɲɛlatigɛ la siɲɛ fila i bɛ ala ta fɔ a ye depuis yan a b'a dɔn k'a nana fɛn dɔ kama bon o bɛ cogo min na i balimaw bɛ ten c'est normal cɛ de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la mais n'i ye kuma in munumɛnɛ k'a da dɔrɔn o de ka di muso ye e y'a munumɛnɛ k'a da c'est fini o de bɛ courage don muso la o de bɛ courage don a la parce que fɛn timinan ka di muso de timinan ka di a banna ɛ cɛ m'a fɔ k'a bɛ

ka tila k'a fɔ ko tuguni k'i t'a fɛ o tɛ se ka kɛ o n'i y'a ye i y'a furu k'a ladon i b'a fɛ de mm. n'a fɔra sisan nɔ kɔrɔkɛma ni dɔgɔkɛma muso ka bila ɲɔgɔn na mm. bɛɛ muso ka d'i ye bɛɛ muso bɛ kumanin jugu de fɔ a kulokɔrɔ mm-hmm. su fɛ mm-hmm. ni e y'i muso lamɛn kɔrɔkɛ b'a ka muso lamɛn mm. e k'i muso lamɛn est ce que aw bɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ jamais mais n'a sɔrɔ kɔrɔkɛ ni dɔgɔkɛ jɔlen don u jɔyɔrɔ la muso bɛ

Donc, donc ko bɛɛ bɛ résumé la sa, en ah. un mot, mm. le problème, c'est les femmes. Ah, ouais, problème base c'est femme parce que ne bɛ kuma daminɛ voilà problème ye muso ye dɛ mais n'i y'a ye a sera muso ma cɛbakɔrɔ fɛnɛ de y'a diya mais yɔrɔ fɔ ka nɔgɔ bɔ a la an ka tiɲɛ aw bɛ ka na ni kɔrɔkɛ muso kuma minnu ni kɔrɔkɛ kɔrɔkɛ

donc moi j'ai plein droit k'a fɔ a ye bi ta kɔfɛ n'i ma ka ji sigi mun bɛ bɔ a la i b'a ye ça c'est un conseil o ye ne ka devoir ye donc ni muso bɛ ne lamɛn n'a nalen don furu kama k'a nalen don ne ka du tuguli kama a bɛ sira ta o donc n'a y'a kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila donc ni mun sɔrɔla a la o y'a de dɔn n'a bɛ so taga kun bɔ a bɛ t'u ka so n'a taara u ka so ni mɔgɔba bɛ yen min bɛ kuma fɔ a ye i jo t'a la i jo t'a la ni furu ka di a bɛ na o n'a nana a tɛ segin o kan tuguni mais n'i y'a ye a seginna a kan ça veut dire que fɛn dɔ de nege t'a la donc a bɛ furusa kun bɔ a nɛ b'o quoi. i b'a dɔn quoi c'est pas parce que c'est pas parce que ne dalen ne je suis pas d'accord avec vous hein. Nina mais vrai problème dɔ de bɛ quoi bilayi furu dɔw kɔnɔ bi i dɔgɔnin muso dɔw dɔgɔnin muso wala u kɔrɔkɛ muso dɛ a b'a hakili la komi o muso bɛ baaradenya la olu bolo yen nɔ quoi o fana kaw bɛ yen o kaw bɛ yen ouais ko i jɔ n bɛ na sa kana n ka kuma tigɛ i bɛ cɛ muso furu ka na so e bɛna kɛ i n'a fɔ ko n baaraden n ka fini nɔgɔw ko dɛ

a problème tɛ ban quoi parce que ni e y'i jari i cɛ ye k'a dama tɛmɛ ka i cɛ sago bɛɛ kɛ n'i ma se k'i cɛ ba sago kɛ problème bɛ don i n'i cɛ cɛ dɛ balimamuso ainsi de suite
wallahi depuis i bɛ muso min furu furu daminɛ la i b'a dɔn nin nin bɛna ne ni n balimaw fara nin bɛna ne ni n balimaw gɛrɛ ɲɔgɔn na bilayi i b'a dɔn depuis furu daminɛ D'accord a faamuyala donc waati b'an kɔ kosɛbɛ donc an bɛ segin ka na an bɛ ɲininkali labanw kɛ donc an b'o kɛ an bɛ jɛmukan an b'a kuncɛ waati b'an kɔ kosɛbɛ e yɛrɛ bolo ta solution jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que bɛn ni kelenya ka se ka na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ miniti damadamanin quoi voilà de un ne b'a fɔ n ko cɛw ka so kɔnɔ kuma misɛnnin cɛw musow ka kuma u k'u hakili to a la quoi fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ balimaya tiɲɛ kumanin cɛɲi ni tiɲɛ tɛ kelen ye quoi musow kan cɛw de kan k'o dɔn muso fana k'a dɔn k'i bɔra du dɔ de kɔnɔ ka na dilanni kama donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ hali n'a man di e ye mais ni du ka hɛrɛ b'a la e k'a ta o kan quoi donc muso ka kan k'a dɔn fana ko du kɔnɔ ale de ye sɛgɛn kɛbaga ye donc i ma furu cɛ dɔrɔn kama i furula cɛ kabila bɛɛ de kama en tant que a bɛ du kɔnɔ e k'i hakili to nin bɛɛ de la mm. donc fɛn bɛ yen ni a bɛ cɛ ka sini dilan ka cɛ balimaw dilan muso kan k'o de kɛ d'accord ne bɛ se k'o dɔrɔn de sɔrɔ k'a fɔ quoi oui ɛ Mayi i bɛ se ka kumakan laban jumɛn fɔ ani solution jumɛn de bɛ yen pour que bɛn ni kelenya ka se ka na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Tafu bɔra k'a fɔ cogo min de la Chape n'i ko ko bi balimaya yɛrɛ ka ɲa fo cɛw muso an musow ka cɛw kulokɔrɔ kuma duman fɔ ye an k'a dabila i bɔra du dɔ de kɔnɔ i bɔra e bɔra k'a sɔrɔ i ta dilannen don i bɛ ka taa du min kɔnɔ chape i kana k'o tiɲɛbaga ye mhm. e ka kan ka kɛ miseli ni gari bɛ bila i kun mhm. ka taa kabi i t'a dɔn a bɛ f'i ɲɛna de karisa miseli ni gari min bilatɔ filɛ i ka kɛsu kɔnɔ a bila i kun kalali de kama a ma bila i kun farali kama i ma munna u tɛ ni miseli ni gari di de ma u tɛ lamu fara a kan mun na mhm. parce que lamu lamu bɔ kun de y'a la farali in ko ye miseli ni gari di i ma de i ka taa kalali la e kana taa kɛ farabaga ye ka balimamaw fara mm. i taakun mɔgɔ i taakun ye i cɛ b'i furu dɛ o ye mm. tiɲɛ i taakun ye cɛ ko ye mais a bil'i kun na ni i furula don min na furuji kiri kunna ka taa furuso kɔnɔna na a bil'i kun na k'i taara balima kama i taara ba kama i ma taa i cɛ dɔrɔn kama parce que n'a kɛlɛla don o don i cɛ ni ni n'i cɛ bilala ɲɔgɔn na don o don n'e ye balima e n'i cɛ balimaw bilala ɲɔgɔn na e bɛna se k'i kun ɲɛsin u ma.
d'accord A faamuyala ee sani o yɔrɔ fana ka sulen ye, n bɛ min fɔ o waati b'an bolo, voilà n bɛ min fɔ o yɔrɔ fana na, cɛw cɛw fana ma, muso mana kɛ cogo o cogo, ni muso bɛ kuma duman fɔ i tulo kɔrɔ, e balima de y'i balima ye, a jogo mana juguya cogo o cogo chape i kana muso kuma lamɛn i balima ma, n'a ye n'a ye ko lankolon k'i la, i dɔgɔ de don walima i kɔrɔ de don, kɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ kɔrɔ bɛ kɛ mɔgɔ kɔrɔ i bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna o, o t'a jira i b'a dɔgɔya kuma kɔnɔ o t'a jira i n'a bɛ sira jugu wa k'i tɛ se k'a b'o kan. d'accord a faamuyala Mayi an b'i fo kosɛbɛ voilà Mariam kumakan laban pour que an ka jɛmukan kuncɛ. ne ka kumakan laban ne bɛ min fɔ balimamaw ye. Mhm. balimaya ye fɛn min ye a man nɔgɔn. a man nɔgɔn oui. Mhm. seulement dɔrɔn balimaya ye fɛn min ye mhm. aw ka ɲɔgɔn minɛ o de y'a base ye kan'i ta kɛ muso diyanye ye kan'i ta kɛ muso mɔgɔniya ye aw ka balimaya minɛ. ni balimaya minɛra ko bɛɛ b'o kɔnɔ a ka di a ka di kojugu siga t'a la donc an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲaga d'an ma voilà ne kɔni bɛ mun kɔni fɔ eh, mɔgɔw ɲɛna n ka conseil ye mun ye mhm. o y'an balakaw ka sabali quoi san kɛrɛnkɛrɛnna san npogotigini minnu bɛ furu ka taa u cɛlaw la olu caman de ye furu faralaw ye san n t'a bɛɛ gosi bere kelen na parce que i mana kɛ ko mana kɛ cogo cogo ɲumanw b'a la donc u dɔw de ta ye faraliw ye k'u balimaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na u ka sabali Eh, u k'u cɛw dɔn u balimaw u cɛw dɔn i bɔra i ba n'i fa kan ka na i cɛ fɛ a kɛra komi i cɛ kɛra i balima ye i cɛ balima kɛra i balimaw ye donc n bɛ min kɔni f'u ye u k'u hakili t'o la ani musokɔrɔba minnu fana bɛ yen minnu b'u denw kulola nidungɔ n'u ye mun ye don min na u b'u nidungɔ f'u ɲɛna u bɛ kɛ sababu ye ka balimaya fara donc u ka fɛɛrɛ kɛ u k'olu dabila n'i ye mun fɔ nin ɲɛna musokɔrɔba ka kuma ka kɛ mun ye dɔrɔn o ye a ɲɔgɔn minɛ a kana kɛlɛ a dusu suma ɲɔgɔn kɔrɔ a kana fɛn fisaya n'e ye dɔ fisaya dɔrɔn a bɛ na ni sitanɛ ye furu kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn minnu bɛ k'an lamɛn minnu tun bɛ k'an lajɛ an b'u bɛɛ fo waati kurunna kosɛbɛ kumaso kɔnɔ musafa bagayogo mariam konatɛ maimuna sangare saka daɲɔgɔ chape an ka directrice ale kun sigilen don k'an suivre an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati